Okay. Um, like this uh, thing you are analyzing about uh, Biafra Unite. Yes. Um, like you said, people didn't get what I said, and I'm alive to debunk this. And before I debunk it, I'm releasing a course. I am standing on this planet Earth. I am standing on the soil, Ajan. Ọ bụrụ na mụnwa ma ife ruo pikcha anụ wee wepụtara m afụkwana ihe ọma na ndụ m a hmm. ife a nụwa e wepụtara amadịdị m onye ọ bụ and onye ọbụla wepụtara ife a maybe feelia na anyị nọ na propaganda onye na onye na ọbụla ọbụla na-echela ife a wee wepụta ya i wepụtara platform nke gị wee mee ya chineke aja ana anyị gbakwasịla ụkwụ jụọ gị ajụjụ Ọ bụrụ na mụnwa amarọ ife ruo ife a nụnwa, then unu wee wepụta ya, Ada Dị Ọra Mma, i wepụta ya sị na ọ mụnwa, aja ana ị gbakwasịrị ụkwụ ya jụọ gị ajụjụ. Anyị agafego the stage of eh, eh, scandal. Yeah, Anyị agafego the stage of propaganda. exactly. E nwere ife e ji egwu egwu nke a nụnwa gafezili program gị Ada and eh, oge Biafra Unite remember maka na mgbe i wepụta program a e wee na-eme ya a sị na ọ mụnwa Ada I never and I will never ever aga m eme ife dị otu a because I am not daft ama m the implication and aṅụọkwa m iyi ọzọ ana m zọdolu ụkwụ ọ bụrụ na m ma ihe ruo ihe a m afụkwana ihe ọma mana onye ọbụla meli ife a ọ ma adịlị ya mma ọ bụ nwoke melie ọ bụ nwaanyị melie ọ ma adịlị ya mma unless ị makwala otu i si wee mee ya i wee confess otu i si mee ya ọ ga-akara gị mma Ada remember this Biafra Unite na ife m kwuru regards i sị na maazị nna eh, Simon Ekpa na-enye gị instruction and initially ife i kwu na platform gị maka your fans Ị na-ekwu okwu, kwuo otu o si wee mee. Ada adị m happy na ị sị na mụ na gị na-anọ hours. Ọnụnọ mụ na gị na-anọ hours akpa nkata. Ọkwa nkata nwanne na nwanne, m kpọọ gị, m na-adụ gị, m na-eji gị, m sị gị rapụ. E nwere ife i kwu nyelu m obi aṅụrị and ya na ndị fans gị that mụnwa na-agọlụ gị ọfọ, ana m agọlụ gị ọfọ ọjọọ, ife m na-agọlụ gị bụ ọfọ ọma. mana ife mụnwa na-agwa gị na-asị gị ada biko gaa kwụkwana n'ajọ ife ọjọọ m kpọrọ gị sị gị ada na DOS na e infiltrate go your platform na ihe niile nọ ebe a nwere ike ọ bụzị ndị nọ ya nụ. ebe m nọ wee wee wee dịka ntabili omeji gị bụ ịsị na mụ nyere gị ultimatum anyị a- na m nyere gị ultim- I never gave you ultimatum ọ gịnwa bụ onye si anyị sobe Ngozi Orabueze and while we unu si na Finland wee nata abịakwa nwee misunderstanding from there gị si m that na ị malụ Ngozi Orabueze na ị malụ ya very well as maybe a friend and inner person ada ị sị na enye gị suspension I called you inside m sị gị ọ bụ na enye gị suspension nne m jee suspension na ọ dị mmadụ I never advise you wrongly Chineke nna bi n'igwe bụ onye ga-agbalụ m akaebe and I will not discuss any other thing outside ife a i wepụta then ada so ebe ife m gwa gị bụ oge ị sị na Ngozi Orabueze na ọ ọra bụ Fulani na ọ nke a na amụlụ ya wee mee nke you went too far ya ị bara ya even family and everything sọsọ ebe m nọ wee mejọọ gị m kpọọ gị sị gị ada biko wepụ ngozi e, ezinụlọ ya ụmụaka ya wepụ ngozi n'ime ọ bụ ọ bụ Fulani ọ bụ Fulani na anyị nọ n'anya mmiri na e ji maazị Nnamdị Kanụ a nọ n'ime e jide Simon Ekpa a nọ n'ime anyị ka si Finland and ọ gịnwa bụ onye kwadoro Ngozi Orabueze kwudie e wee declare this uh, uh, uh, uh, USB. USB yeah. sị ya biko nwee ndidi ka maazị wee bata ọ bụnagodu ọ rị ị nụ nụlụ onu m ada nụlụ onu m ọ bụnagodu ọ rị na Ngozi na ife ọ na-eme eziri ezi na ọ bụnagodu ọ rị na ọ na-emejọ ya na i tigo Ngozi Orabueze a dịka mkpu na ị kpụgo ya n'ọnụ too much rapụzialụ anyị bụ ụmụ biafra ka anyị were anya anyị chọpụtazia nke bụ nke ada ọ bụrụ na ị ekwu ezi ife m gwara gị bụ na ọ bụrụ na rili na Ngozi Orabueze na na na-etinye Biafra na ife mmerụ arụ ma ọ na ọ na-etinye anyị n'ife dị njọ m sị gị ada naba na Chineke ala Biafra ga-agbara Biafra kpọtọrọ mana otu anyị si na-eme ya na afa ị na-akpọ ya tii ya ya na ya terrorist that na ọ dịghọ mma na ị na-akpọ ya otu a na obodo ndị ọzọ na-anụ na anyị ka bụ a new nation and na afa a bụ afa a kpọrọ anyị kpatara Nnamdi Kanu ka ji wee nọ n'afọ a bụ ife a ka na-akpa ya na-achọ ka a ga-esi wee wepụ ya and na ọ bụrụ na enwee ka esi jide Ngozi na ọ ga-enye anyị ezigbote nsogbu ọ ya bụ okwu m gwara gị ị sị m that you don't care na ejidie ka ejidie ejidie ọ na ọ bụghị ihe ọ bụ mgbe m sị gị na mụ nwa aya anọ n'ebe eziokwu na-adịrọ because na ọ bụrụ na m ma eziokwu anaghị m eso ya na ọ ga- ọ ga-ebu m aka ọ ga-eme m ajọ ife and oge oge ya ekwuche ihe ihe i kwuru bụ that na Ngozi na ọ madam A- Ada makwa na even on your platform enwere okwu i kwuru and i like it ị sị na for almost how many months you did not see me you did not hear my voice and your followers said it people ga-ada sị gị i will respect you i won't even say anything de biko hapụ this struggle na anyị nọ na nsogbu ebe a ka ị nọ wee sị na Ngozi na ọ my madam ka ọ bụ ịkpọla anyị tam wejis o nweghị ife na ịkpọ onye a ị- na a na-achọ ka ashọ nọọ gị ihe ọzọ m na-anwụrị gị bụ Ada makwa ka esi rekọdụ m rekọdụ nke gị ihe m na-achọ n'ụwa ya dịnara m mma ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ya Chineke jụkwa gị ajụjụ

na-aghọta problem but bringing a conversation that we had here on this program between you, I me, and the, and the, and the Biafran Exodus. I don't know. Whoever that attached it, I don't know anything. kama na ihe a m kwuru ebe ahụ otu o si wee mee ife attach ama m maka ya mana Ada Dị Ọra Mma na fans ya bolu m ebubo asị m aja na jụbazie ajụjụ I don't know anything about it. You see? Did you get me? I don't know anything about it. And I, that, I never sent you my picture. ọ bụrụ na m dị ebe a na m na-ezo ihu m ezo I won't leave my my my WhatsApp uh, uh, profile picture that's where you screen so na m na-esendịrị gị picture as of what while I talk with you every day. Okay. So that oh, is na, na the picture, na the picture ụmụaka gị, na the picture your aunt. Oh, that is ihe ndị wee na-ekwu ya nji gawabe ihe a na-asị kịta ka a mazi like nke bụ propaganda nke dị this is me I'm still alive which is never and the woman that called and o nwere ife ị gwọrọ wee nwụọ iyi and I pray it will find itself ebe ị nọ that I anọ m na DC that na since m ji wee pụọ na Ngozi Orabueze na o nyere m ego wee wee wee nye m ego m wee wee wee lie ego that's why m ji wee pụtazịa na-ekwu against you may God judge all this thing ama m Ngozi Orabueze ịbịa bịa nye m ego ana m alụ ọrụ aka ejirọ m so is that what you people are doing and you feel other people are doing that

m sị gị maazị Obieze you you brought this Oge Nkere information out as you brought this information and Ada Dị Ọra Mma macha ihe dị otu a sị ka esi obie is it the right thing sị gị Obieze it is you that can talk to Ada that this thing we are doing o- onye ha aka we cannot be gbasasịa na onwe anyị i never insulted you go and watch those programs ome ife jide ogu

you understand not maybe stating something out of ị mago ife na-eme ha na program mmadụ abịa bịa were wee wee at least ị ma ọ ya ka o ji adị mma before ị pụta mee eh, mee program ị mm. na-aghọta ihe na-eme icheki echeki before gị bụ ada dị ọra mma na-apụta na-ekwu okwu na ị like ka biafra unite remember what you did to biafra unite biafra unite oge i mechi sị na ị yọlị ya what did biafra unite told you ọ sị gị go ada your sin sin no more